Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị nke echi ya zero o nwere ụfọdụ ndị na-esonye anyị dere m na-asị na ọ ga-akakwara mma ma nwee afa otutu na nke ọ ga-abụ m bịa na-akpọ afa m na ọ dịcha ọ dị enyecha ndị sụrụ oyibo sị na ọ dị enyecha vibe ya bụ ị mara afa otutu dị mma ị chọ ka m zaa ị bịa ebe e mere ngalaba okwu itinye ebe a ka m nee n'elu m malụ nke ga-amasị m na-atụpụ oge ọbụla o nwere ihe m ji maka ya wee bịara tata o nwere ofu nwaada onye m na-akwanyere ugwu nnọọ eh, mụ na ya gụkọrọ akwụkwọ so a bịa n'ilu akwụkwọ o nwere ife o dere gbasara eke ọkụkọ ọ na-ekwu na ọ na-abụ o jee ebe a na-ele nri ndị oyibo kpọrọ restaurant o jee ebe a na eke ọkụkọ na-agba atụrụ taba na one sọrọ ya o golu ọ na-asị na o zugo ihe nị a na-ezelụ a na-asị nwoke nwunye ya tara ee nwunye a na-asị ụmụ nwaanyị atana na ụmụ nwoke nwa na-eju na chogras ihe a niile hei o nwere ka o si wee sụnye oyibo ya na ya yi m wee sị ka m bịa were oyele a wee kọwara ndị be anyị ihe dị iche na nke anyị na-ata na show glass na nke ni bụ nke ụnọ ee mana tupu m gaa n'ilu nwaanyị ịta eke ọkụkọ abụrọkwa alụ ee ọ bụghị alụ ị ma na ndị be anyị amaghị ihe dị iche na alụ na nsọ nwaanyị ịta eke ọkụkọ a na-asọ ya nsọ ọ nsọ ka ọ ọ bụghị alụ ihe bụ alụ bụ alụ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya alụ na-abụkarị ihe igbo niile na-asọ na ihe igbo niile na-afụ ka ajọ ife ajọ ihe ka ọ bụ n'ihu chukwu n'ihu mmadụ ọ nke a bụ alụ nke ga-abụ a nụ ya ntị echie mana nsọ bụ nke ni obodo na-asọ nsọ o nwere ike a bịa n'obodo unu ọ wụ na nwaanyị na-ata eke ọkụkọ mana a bịa n'obodo m ọ wụ na nwaanyị ada ata ya mana i newe anya ọ dịka igbo niile zuzugbe eh, nọ nzel na nsọpụrụ a na-enye di nwe ụlọ bụ ee eh, idobeli ya eke ọkụkọ na akpụ ọhụ ọkụkọ nke a kpọrọ ike ọkụkọ ihe naabọ a dị mkpa na a na-edobeli ya nwoke kedu mgbe o ji dị mkpa mgbe o ji dị mkpa bụ mgbe niile e gburu ọkụkọ na ezinụlọ na ọkụkọ e gburu ọbara ya tụsa na ezinụlọ eh, nke a nke ahụ nke ahụ na-adị mma izepụrụ nwoke nzeli ya nke ahụ na-adị mma izepụrụ nwoke nzeli ya ọ bụrọ nke ni nje n'ilo fụ ebe ebugasịrị anụ ọkụkọ mba nke ahụ nke ahụ ụmụ nwaanyị na-ejikwu ya eme mitin mana nke ni ya batara n'ezinụlọ nwoke nọrọ ya egbuo ọkụkọ ni ịma na oge gboo anụ ndị gboo na-atakarị bụ anụ ọfịa nya ụmụ bushmeat ọ nya ka ndị gboo na-atakarị ụmụ eyi na nchi abịa bute ya otu a ifụ ebe anyị akpasachi ya n'anya ọkụkọ achọzi isi nri eje na-ewebeli ya mana ịnụkwaa na egburu ọkụkọ ịma na o nwere ihe a na-eme maka na a na-afụ ọkụkọ ka ihe ejikarị were emenye mmụọ ya bụ abịa n'ihe mmụọ ni eke ọkụkụ nwere ịma na eke ọkụkụ so na ihe ji ndụ ọkụkụ ọ nya kpatalụ ọ mgbe niine mgbe niine ka ọ eh, ọ nya kpatara nwere onye gụrụ egwu sị na amaka m ife eji akwa ọkụ wee ji akwa ọkụkụ wee menye mmụọ wee sị na emechaa taa na isi na ọkpa ya ya adị n'ime ya mana a sị na ya bịaziri n'ikpeazụ bịa chọwazie ka ya achọba so ịfụ na eke ọkụkọ na abịa na ime mmụọ na o nwere ihe ọ na-alụ kpatara eji asị na nwoke na-enwe ya enyekwa na-akpọbụ ya asị na ụmụ nwoke dị eh, dị akpịrị na fa na-ewekọrọzi eh, e ihe dị mma na eke ọkụkọ mana na-aha aha onepụ ana na ha achọwa anụ ọ wụ na nwoke chọrọ n'ili anụ o jebe na mkpụrụ obi ya ma ọ na mbara ya nya bụ ịfụ na nke a ugwu a na-akwanyere nwoke eh, n'aka nke ọzọkwa mana ndị gboo ma ọ bụrụ onwe fa n'ife maka na a na-ene anya anyị bụ ndị agbara ọfụụ anyị anaghị mm, aghọtacha ọ usoro eji ezikwu di nwe ụlọ ọrụ o nwere n'ezinụlọ ịma na eke ọkụkọ ada ezu ike mgbe ọbụla ọ na-egwe nri ọkụkọ na-akpa nri ọ na-egwe ya bụ ọ na-egosi na nwoke kwesịrị ike ịnọ n'ọrụ mgbe ọbụla mgbe ọbụla esiri nri wee dowe nwoke eke ọ nakwaa ata ya ọ na-echeta ọ na- ọ na- ọ na-alụtụrụ ya aka na ọ ga-anọ n'ọrụ mgbe ọbụla ọrụ a bụkwa ọrụ a na-afụ anya mana eke ọkụkọ nọ n'ime ọkụkọ ị ya-ama na o nwere ife ọ na-alụ otu a ka nwoke nọkwa n'ezinụlọ ọ nya kpatara a na-eme ụka nne otu a ọṅụ akarịa ebe ndị nne nọ mana echezọzie na nwoke nọ n'ezinụlọ nwekwara ọrụ ọ na-alụ ọ nya kpatara na nwatakịrị ya ebele akwa jee ebe nne ya nọ ọ sị ya jekwube nna ya n'ikpeazụ ihe ahụ nwa a na-ebele akwa nwere ike onye ga-eweta ya abụrụ nne ya ma nwa ahụ amana ihe mana nne ya enyego ya ọ wee bụrụ ya ya ọ na-alụtụrụkwa aka na nwoke nwere ọrụ ọ na-alụ ọrụ a na-afụ anya ọrụ enweghị otuto ihe chebe ka mmadụ too gị ọ ihe pụtara ịlụ ka nwoke ị ga na-alụ ya ee nke ahụ aga ọzọ dị ka ibe ya bụrụ o nwere ife ọ na-enye n'alụ o nwere ife ọ na-enye n'alụ ndị oyibo kpọrọ protein ọ na-enye protein ọ na-enyekwu aka n'ịkpali ndụ mmadụ e, na-akpalite ndụ mmadụ ndụ mmadụ a na-ekwu n'okwu nke ndị oyibo kpọrọ immune system mmadụ na ihe ji ndụ immune system mmadụ ya bụ eke ọkụkọ na-enyere aka na ya ọfụma ọfụma hmm. ma ị nekwuzie n'anya na ezinụlọ ị fụ na ọrụ nwoke na-alụ erika ma ọrụ anyị na-afụ anya ma ọrụ anya na-afụ anya ya bụ ekwetara na nwoke na-ata ya na ọ na-enye ya ihe ma vitamin ụmụ ife kwesịrị ike iji na-alụsi ọrụ ya ike ka nwoke ya bụ nya bụ ọzọ dị ka ibe ya ya bụ mgbe ọbụla ee eh, ị fụrụ eke ọkụkọ n'afịa goru taa ka nwaanyị ọ dịghịkwa nke iwu ji gị mana ha bịatakwa ha n'ụlọ egbuo ọkụkọ ọbara ya tụsa n'anị ị mago na nwoke nọ n'ụlọ bụ nya ga-enwe ya bụ eke ọkụkọ nzere a na-ezere na igbo elika maka ndị na-asị na ụmụ nwoke na na fa na-agbaje na na ha na-ekere anụ na ha na-asị sị dobeli fa nka ụmụada na-elikwanụ ukwu efi maka na ọ doro m anya na egbuje efi ụmụada na-enwe ukwu efi ebe ahụ ka uru anụ ha a naghị egbuju egbujọ mbụ nke ụmụada igbujọ onye egbujọ ịma na nwunye achọkwa ukwu ukwu efi ọzọ ma achọba anụ ahụ eji wee mezu ya maka ha maka ukwu efi ya na ya efugo ya ya ma achọba achọgharị ndị dị ụsọ anụ ịma na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị na-eli aja anụ ya bụ anyị ga-eweta bịa na nchịkọta okwu bụ gị ghọta na ebe a na-ezere nwoke ife bụ ọkụkọ onu ya e gburu n'ụlọ ọbara ya metụrụ na ngwuru na nke ahụ na ọ na-adị mkpa ka ọ bụrụ nwoke nwe ezinụlọ di bi ụlọ bịa tara eke ya na ike ya ya bụ anyị ga-ejedebe ebe a n'ụbọchị nke taata o nwee ajụjụ maọbụ ihe ị nwere ike itinyere anyị na obere nkụzi nụwa anyị nyelụ ị nwekwara ike itinyere anyị ya anyị ga-ekene gị anyị ga-anabata ya ya bụ daalụ na ihe niine ọ ga-adịkwa oge ọzọ gbaa mbọ na-esonye anyị biere m aka n'akara ịfụnanya ma tụsaalụ m nkụzi a ka o wee na-elu ndị ọzọ aka ngwa ka ọ dị oge ọzọ